ọ kụọla elekere ise nke mgbede kelee onye ntị shiri elu anụhụ ala anụ ya ndị be ke anyị ọ kụọla elekere ise nke mgbede aha na-awụ oge akụkọ ụwa na bizibọdi 100.1 fm ala owere anyị aha ịwụ oge akụkọ ụwa na bizibọdị 100.1 fm ala owere aha m bụ chima uchehara na-akpọ ntị ala gere isiokwu anyị ji bịa ndị mmanụ etiela olololo gbasara oke mmịtụ ego ụyọ ọba ego eji amịtụ ego nwo lai mohammed ekwuola shi anwahụ lebaga anya n'ebe twitter nọ anyị ga-agụfụtala gị akụkọ so isiokwu ndị a nakwa akụkọ ndị ọzọ biko nọnyere anyị ndị nwa ụyọ ọba ego eji azụkọ ahịa ego etiela olololo gbasara kpa ndị ụyọ ọba ego eji amị ego nwo ememe ememe ịwụkwanụ ke nwo amahụ ishi na ọdụ ya ọkọdụa simon ya ndị nta akụkọ anyị kwuru ụka kwuru shị ije ya ndị ọba ego aha awụkwahụ owedere ya akọ nnọọ kpa eshi amịga ego ya na-ekwukwanụ shi uduru agwa ahụ awụ agwa oshi shi e kweshịrị ịkwụshị nwo ịnọ na-akpa uduru agwa ahụ ebe friday mbamalụ ịrịọkwanụ ọchịchị etiti ala anyị shi nwo leba anya na ya wụ okwu iji kwụsịkwanụ ma o belata mmịtụ ego ndị bank eji amịtụ ego ndị ahịa nwo ndị obodo orsu obodo ịnọ na kansụl obodo oguta nakwa ndị obodo abacheke egbema ịnọ na kansụl ọhaji egbema lokal gọọmenti steeti imo akpọọla ọchịchị steeti imo nakwa ọchịchị etiti ala anyị oku shi nwo gbatala nwo ọsọ enyemaka n'ihi oke ide mmiri ịkwagidere nwo otu onye okia isi obodo ndị ahụ ịwụ Nwosu Ejiogu kpọrọ ya wụ oku ma otu enyemaka ndị otu eji enyere ndị mmanụ aka a kpọrọ Nkemjika Development Foundation ịbịara patala nwo ngwongwo enyemaka nye nwo ego nakwa ha oriri shi nwo ji ememe aka ọnụ Jude Emenogu isi Abacheke kwara arịrị maka ya wụ ọnọdụ kwuo shi o tiila nwo n'ọnọdụ ahụhụ nakwa iru uju ndị obodo ahụ ide mmiri nakwa mkpamkpa mmiri inyere nsogbu kelere Mike Ikoku ịwụ onye onye ndu otu enyemaka nke njikọ ahụ maka ọsọ enyemaka ọ gbataala nwo gọọkwala ya ọfọ ọganihu Onye minista mgbasa ozi na omenala ala anyị ịwụ Lai Mohammed ekwuola shi ọchịchị etiti ahụ tiga anya ebe ọgbọ mgbasa ozi na mkpakọrịta ụka Twitter ịnọ kemma Elon Musk isi wụrụ onye ọhụrụ nwe ya. Lai Mohammed kwuru shi ọchịchị etiti ahụ enweghị ahụ atụmatụ ọzọ ịmachi ha ọgbọ soshal midia ọwụla na naijiria chetakwa shi ọchịchị etiti nọrọ n'afọ 2021 mashie twita kwọrọ shi a nwo shi twita ahụ ji agbasa ozi awụhụ eziokwu na-ekwukwa ụka mkpọrọmasị ke nwere ike ịgbakasị ọchịchị naijiria meekwa ịdị n'otu ala ka nai N'ịga n'ihu, anyị ga-ewetala gị akụkọ egwuregwu. Nọrọkwa nga. otu egwu bọọlụ Southampton ịnọ mba England ahọfụtala Nathan Jones rịa onye kochi nwo ọhụrụ aka nwo chụchaa Ralph Hasenhuttl Rịa coach. Jones hafụrụ otu egwu bọọlụ Luton Town na werekwanụ ya wụ ọrụ ke o kpebiri ịnọkwanụ afọ atọ na nkebi otu afọ. Na Mọnde ka a chụrụ Ralph ịnọrọ na Southampton he ruru afọ anọ. Aka Newcastle United ijiri ọkpụ goolu anọ asatara otu gwọọ nwo ji mmanụ na Sọnde gara aga. ahịa ndị a wụ akụkọ ndị anyị ji bịa taa mana tupu anyị apịachie gerekwa isiokwu ndị ahụ gbara ọkpụrụkpụ anyị wetara gị agwara m gị shi ndị mmanụ etiela olololo gbasara oke mmịtụ ego ụyọ ọba ego eji amị ego nwo Gwakwa gị shi Lai Mohammed ekwuola sị ahụmahụ ga na-eleba anya ebe Twitter ịnọ ugbu Elon Musk iwerela ya. Echefukwala sị ị nwere ike ịgwa anyị ihe mega ebe ndị ahụ ịnọ maọbụ ala anyị akụkọ kpa ihe si agaga ebe ke nnu shita na ịkpọ anyị n'akara ekwentị ọkpọrọ itoolu otu atọ isii ọkpọrọ atọ itoolu abụọ atọ itoolu 09136039239 ị nwekwara ike inweta anyị n'agbanyeghị ebe na mba ọwụla ị nọ na ma ịrụ ma gị jishie ike nwetafuo ihe mgbasa ozi mobail app anyị ka ị ga-ahụkwanụ na mobail stọọ ọwụla ị nọ na ekwentị gị ị nwekwara ike soro anyị n'ọgbọ nzisa ozi na mkpakọrịta ụka soshal midia anyị ịrị iche iche ma gị chọọ anyị na bizibọdị 100.1 fm owere bizibọdị wụkwanụ bi zzibodi ị nwekwara ike isoma anyị na webụsaịtị anyị ịwụ www.bizibody101fm.com gị chọọkwanụ ebe gị a ndị enyi gị ndị nga gị ga-eje rie ihe rị mma nri a kwọrọ aka shie ka abịamanụ na havana fast food ma ọkwanụ havana cafe 24 gị chọọkwanụ ebe nnu ga-eje lefuro nnọọ anya nwekwanụ obi aṅụrị ka abịamanụ na havana sinima hei echefukwala shi mkpụrụ mmiri jọwuru ugbo ya njọ mkpụrụ mmiri arị mma maka ahụ mmanụ mkpụrụ mmiri ji emebi ihe biko jụ ihe ọwụla ịgbasara mkpụrụ mmiri taa onye kwadoro ozi ahụ evangelist mike ikoku na aha ndị chịkọrọ ma hazie akụkọ kama ndị kemgbe chima uchehara ịtụgharịrị ma gụfụtala gị a na-asị ya rịla gị mma otu ihu